i ka bɔrɔ fa ɲɔkisɛ la k'i sigi n'i ko kulu walaw siɲɛ tan ni kelen i ka ɲɔkisɛ kelen ta k'o ban a kalikili san a kan ka bɛn san joli ma ubiyɛn o kalikili o kan ka bɛn kalo joli ma mɔgɔ min sigira k'i ka tan pɛridi o la e bɛna miiri ka wuli ka baara kɛ ka kun fadenw na waati jumɛn sugu wɛrɛ ye o ma min si dɔn wa an bɛɛ tun b'a la koyi n'i kun ko kuranɛ ye nkalon ye ee fan dɔw sigilen ɲɛ bi bilen an b'i ye cogo min foyi tɛ e ye sa ni tasuma tɛ ɔ bi m'an bila nin ko ninnu sogobali la nka an nan'an yɛrɛ ka hakili sɔrɔ tiɲɛ t'a ko la koyi san ba kelen ni kɔ kuma kelen fɛn kelen k'o ye hɛrɛ ye o hɛrɛ ma na ko an m'o ɲɛ de dɔn san ba kelen ni kɔ i bɛ fɛn min na i ma se ka o ɲɛ dɔn i tɛ jɛn o kɔ i bɛ ɲɛ wɛrɛ jumɛn ɲini o la halisa n'an ko silamɛya hɛrɛ ko an ma se ka kɛ de san ba kelen ni kɔ i bɛ fɛn min na i ma se ka k'a ye i t'i jɛn o kɔ aw ko i na se ka k'o fɛn ye wa a bɛ se ka k'an ka karamɔgɔw de bi ɲɔgɔn jɛ tafsiri la a jiginna makanka minnu fɛ yen dun olu fana ta y'a dɔnbali ye wa an karamɔgɔ n'olu ta kɛra dɔnbali ye a dɔnbaa tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ dɛ a ye jɛn o kɔ fɛn min dɔnbaa tɛ yen nɔ ɲinini tɛna se k'a ye k'a dɔn o fɛn in kan ka bila makan taabolo ka ca anw ka yɔrɔ taabolo ye olu bɛɛ de m'a dɔn wa a jiginna olu de fakan nɔ a jiginna olu de ka siyaw kan olu ma bɛn a rɔ e tankolo ɲɛ dajɛ a cɛlen k'e sɛgɛrɛ e bɛna o ɲɛ ye cogo jumɛn k'e bɛ bɛn o rɔ tijaniya de ye nkalon tigɛ wa fo ansari ta de ye nkalon ye wahabiyaw de ta don wa fo sufiw ta don o n'a ɲɔgɔnna caman imam maliki de ye nkalon tigɛ fo safiyu don bɔn a ɲɛ tɛ se ka ye a ɲɛ tɛ se ka ye
nji kulubali n ye ikirɛni fɛnkɛ in lajɛ vraiment a ye hakili jigin a ka kumaw la ani moriw ka kumaw la ikirɛni kɛlɛ in n y'a ye musow bɛɛ wulila u cɛsiri musow sunguruninw musokɔrɔbaw bɛɛ wulila min bɛ se ka min kɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ an ka dugawu kɛ ten ɔhɔ aw bɛ nin de fɔ waati bɛɛ dugawukɛla mana caya ka tɛmɛ baarakɛla kan dugawu bɛ minɛ jɔnni ma mɛ anw ka jamana kɛlɛ binna anw kan anw bɛ sigi ko ka dugawu kɛ wa maa tɛ ikirɛniyɛnw ɲɛfɛ dɛ olu yɛrɛ de b'u ka kɛlɛ ɲɛfɛ hali ni dɛmɛbaaw nana i bɛ da u kɔ de ɔ mɛ maliyɛnw ko anw k'an sigi mɔgɔ minnu bɛna an dɛmɛ olu ka don nin kɛlɛ cɛ ka taa mɔgɔw minɛ ka di anw ma ɔhɔ k'anw da ye duwawu ye ko duwawu de b'a ɲɛnabɔ n bɛna nji a ka kuma o ye tiɲɛ ye ko in bɛ tiɲɛ bɛna ye jamana in duwawukɛla de ka ca ka tɛmɛ a baarakɛla kan ɛ ni bɛɛ kɛra duwawukɛla ye duwawu bɛ minɛ jɔnni ma n ko ni duwawu ma ɲa k'a bɛ minɛ a bɛ minɛ baarakɛla de ma ɛ ni bɛɛ kɛra duwawukɛla ye duwawu tɛ se ka minɛ maa ma dɛ bɛɛ ko dugawu denmisɛnnin maakɔrɔba fɛn o fɛn musokɔrɔba musoba wala k'an ka taa dugawu kɛ dɔrɔn ah, ni dugawu tɛna a yɛrɛ minɛ a bɛ minɛ jɔnni ma ne hakili la dugawu bɛ minɛ baarakɛlaw de ma dugawu bɛ minɛ maa cɛsirilenw de ma ɔ oh, mɛ ni bɛɛ yɛlɛmana ka ban cɛsiri ma ka ban baara ma bɛɛ ka n'i sigi k'an ka dugawu kɛ a ah, ni ala tɛna na kɛlɛ k'an bilasi la ah, gɛlɛya bɛ don o la dɛ gɛlɛyaba bɛ don o la n'a fɔra duwawu bɛ minɛ ɔhɔ duwawu bɛ minɛ fɛnkɛla ma dɔ bɛ ka dɔ kɛ dɔ bɛ ka duwawu kɛ mɛ ni bɛɛ kɛra duwawukɛla ye a n ma da a la ni o duwawu bɛ minɛ dɛ merci n b'a fo ne hakili la u bɛ kira min fɔ nji maa tɛ se duwawu la ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan ne hakili la kɔni silamɛya kɔnɔ maa man ka se duwawu la ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan ɔ mɛ o bɛɛ la kira ye npamuru ta ka taa kɛlɛ la ani kɛlɛkɛcɛw bɔra ka taa ɔ mɛ anw maliyɛnw ko ko duwaw de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ah, vraiment a bɛ mɔgɔ gan i kamana la dɛ ikirɛni lajɛ bani a bɛɛ u bɛɛ wulilen bɛ k'u cɛsiri dɔw ko hali n'olu denw b'a langali kɔfɛ olu tɛ kɛ irisiw ka jɔn ye ɔhɔ olu denw kɔni bɛ se ka fɛrɛ k'a langali olu kɔfɛ olu kɔni tɛ k'a ye muso ni denmisɛnnin ni fɛnw bɛɛ bɛɛ wulilen bɛ k'i cɛsiri cɛ dɔ taara ka denbaya bila pɔlɔɲi ka segin ka na u k'a bɛ segin ka na mun na k'ale bɛ segin ka taa kɛlɛ kɛ ikirɛni wala pour que jamana ka se ka bɔ bolo la ɔhɔ nji mɛ anw ka denmisɛn n'an ka maakɔrɔba a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka dugawu kɛ a bɛɛ kɛra dugawukɛla ye ɔhɔ i b'i ka denmisɛnninya tan ni fila la i b'i ka fɛn sɔrɔ n'i ka fɛn ɲini tan ni fila la i ka biɲɛ kɛnɛya tan ni fila faso kunmabɔli tan ni fila waati ko an ka dugawu kɛ ɔhɔ denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ni dugawu tɛ ko foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ɔ ni baarakɛla tɛ yen dugawu bɛ minɛ jɔnni ma ni maa cɛsirilen tɛ yen dugawu bɛ minɛ jɔnni ma nji a yɛrɛw ka kuma don dɛ a tiɲɛ filɛ nin ye anw ka jamana taara wo kɔnɔ nin jogo de la tan wala merci n b'a fo vraiment sɔgɔmada in na yan nji ka bɔ dɔrɔn ka a fo a ka baara la vraiment a ni cɛsiri vraiment a ni cɛsiri vraiment n ye ikirɛni action in lajɛ a ye n bila ka miiri fɛn caman na a ye n bila k'a ka fɔtaw caman réaliser ɲɛ kɔrɔ y'a faamu n bɛ fo ka tila ka muru fo ka kulu ka maa bɛɛ fo vraiment ani cɛsiri ani sulakunu vraiment vraiment vraiment vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ baara la vraiment fo ka foli s'a ma fo ka foli s'a ma karisa a ye cɛ ye o tɛ se k'a fɔ b'a ka muso ye ɔhɔ ani baara vraiment a y'a jija sinon jamana in duwawukɛla de ka ca ka tɛmɛ a baarakɛla kan donc vraiment jamana tɛ se ka taa o cogoya la ne hakili la ni duwawu kɛra a bɛ minɛ baarakɛlaw de ma mais ni bɛɛ kɛra duwawukɛla ye ɔ ma duwawu minɛ cogo ye dɛ anw dara wo kɔnɔ tan de ji kulubali n b'i fo komi e bɛ kulu ka sa k'i fo ka kulu maa bɛɛ fo i ka mɛga sanfɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci n b'a fo n karamɔgɔ défaut kelen fana bɛ maliyɛn la f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ sigilen bɛ mali yɔrɔ min na ɔ yɔrɔ tɔgɔ fɔ man ɲi ne sigilen bɛ mali yɔrɔ min na wa baara wɛrɛ t'u la juma o juma ka jamana dɔ danga wala ka mobiliw ta ka taa kungo kɔnɔ k'u taa bɛ danga don jamana dɔ kama baara si t'u la yan ne sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ yɔrɔ min na n t'a fɛ ka yɔrɔ tɔgɔ fɔ ne bɛ mali yɔrɔ min na baara si t'u la juma o juma k'an ka taa jamana dɔ danga juma o juma k'an ka taa jamana in danga a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba a n'a fɛn bɛɛ u bɛɛ bɛ bɔ juma o juma ka taa fɔ kungo kɔnɔ fan dɔ fɛ wala ka taa kɛ ka misiri dɔ fa ka taa danga daminɛ yen don o don an ka jamana dɔ danga o kuma de bɛ yen merci jamana min ye fɛn k'u la o min ma fɛn k'u la o ko ka t'o danga i y'a faamu jamana tɛ an kɛrɛfɛ yan ne bɛ yɔrɔ min na yan ni a yɔrɔ mɔgɔw mali kɔnɔ yan n'a yɔrɔ mɔgɔw ka danga ma se o jamana ma o jamana ka dɔgɔ an kɛrɛfɛ jamanaw la yan a ka dɔgɔ peut-être fɔ n'a bɔra Algérie ni Mauritanie na sinon jamana ka dɔgɔ n'u ka danga ma ɲɛsin jamana min ma i y'a faamu wa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o jamana ba ka dɔgɔ n'u tɛ min danga juma o juma o bɛ taa danga don jamana dɔ kama juma o juma a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba n'a muso u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ waati dɔw la karew ni fɛnw na ka taa fɔ kungo kɔnɔ k'an ka taa danga kɛ ɔhɔ ni faransi tɛ ka danga ameriki bɛ ka danga wala u bɛ diɲɛ jamanaba dɔ ta u b'o danga wala u b'u yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔ ta u b'o danga adamaden ye se k'i si kɛ mɔgɔw ka k'u danga o bɛ ɲa cogo di aw bɛ se ka si kɛ danga ka danga don adamadenw ma a ne kɔni ɲɛ bɛ ko min na nin tɛ ko ɲuman ye dɛ merci mais n b'aw fo toujours parce que aw de bɛ se ka jamana in wuli merci n b'aw fo toujours parce que aw de bɛ se ka jamana in wuli ni hakilila ye sinon jamana in kɔni bɛɛ kɛn bɛ dangadonna ye bɛɛ kɛn bɛ dangadonna ni dugawukɛla ye wa baara wɛrɛ si t'u la ɔhɔ ko ɛɛ dugawu kɛra jamana in ye dugawu kɛra anw ka jamana ye dugawu kɛra anw ka jamana ye yɔrɔ jamana tɔw jamana tɔw dangalen don o tɛ ko an ka maakɔrɔbaw ye dugawu k'an ye ɔhɔ maakɔrɔba minnu sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya sira kan k'olu ye dugawu k'an ye sinon u da tɛ se sira tɔw ma dɛ ɔhɔ maakɔrɔba minnu sara ɛɛ ɛɛ silamɛya sira kan n'o ye yarɔ karamɔgɔw ni fɛnw ni kirikaraw k'olu ye dugawu kɛ anw ye ɔ yarɔ jamana tɔw ka maakɔrɔbaw a fɔlen don ɲɛna ko jamana tɔw ka maakɔrɔbaw y'u da olu danga i y'a faamu parce que vraiment vraiment vraiment ko min bɛ mali kɔni kɔnɔ yan nin de jamana tɛ taa se ka taa ɲɛ nin kan fiyewu diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ danga juma o juma jamana dɔ b'a la ka danga u fɛ ɔ est ce que nin ye adamadenya yɛrɛ kɛcogo ye merci ɛɛ ba tarawele n b'i fo ka tila k'i fo ɛɛ n'i ka ja ye n'i ka ja ye wa n y'a lamɛn ɔ bon farafin kɔni bɛ tan dɛ farafin bɛ tan ɔ mais nin caman waati dɔw la n'i y'a caman jateminɛ a caman ye anw yɛrɛw ye hɔ a caman ye anw yɛrɛw ye cogo di parce que anw ma kɔn ka sɔmi anw ma kɔn ka wuli joona wala parce que aw yɛrɛw ɲuman na ko hakili ye maaya ye ɔ n'i ɲinan'i yɛrɛ kɔ ɔ i bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye minnu ma ɲina u yɛrɛ kɔ i bɛ kɛ olu ka jɔn ye ɔ anw ka kuma dɔnnaw fana ko ko n'i ma cɛsiri ɔ i bɛ minɛ ka di maa cɛsirilenw ma i bɛ k'u kɛrɛlanbala ye parce que a yɛrɛw ɲuman na an bann'an yɛrɛ la o de ye nin bɛɛ s'an ma sinon n'i kɛra i yɛrɛ ye maa wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ i fɛ o ye diyagoya ye merci n'i y'a ye anw bɛ wuli ka bɔ yan ka taa ninnu sɛgɛrɛ parce que taabolo tɛ anw bolo kungilenna tɛ anw na kɛcogo yɛrɛ t'an bolo bon anw ka kungilennaw n'anw ka taabolow n'anw ka kɛcogo anw ɲinan'u bɛɛ kɔ ɔ n'i ɲinan'o bɛɛ kɔ ɔ i b'i ɲɛsin taabolotigiw ni kungilennatigiw ma dɛ o ye wajibi bilen ye donc n di jigiw la parce que maa yann'i ka kɛ maa wɛrɛ fɛ i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ fɔlɔ n'i kɛra maa wɛrɛ fɛ k'i yɛrɛ to yen a i bɛ k'o tigi ka jɔn ye dɛ i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ fɔlɔ a yɛrɛw ɲuman na ya o ya yɛrɛya ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ o de ye fɛn fɔlɔ ye i yɛrɛ dɔnnen kɔ i bɛ sɔrɔ ka ko wɛrɛ dɔn ɔ mais ni anw y'an bolo bɔ an yɛrɛ la k'an bolo bɔ an ka fɛn bɛɛ la wajibi bilen ɔ minnu bolo b'u yɛrɛ kɔrɔ an bɛ tugu olu kɔ dɛ o ye diyagoya ye merci n bɛna karamɔgɔ sds ɔ nin bi mɔgɔ lafili lafili dɔ ye jumɛn ye k'a ye awa ko farawunaw baara nɔ ye nin ye olu bɔnnaw de sigilen filɛ misiri kɔnɔ olu bɔnnaw de filɛ egilisi la ka dugawu kɛ ko k'u kisi fɛn dɔ ma ee kɔmɔlaw ye nin dɔnkili fɔ dɛ ɔ nka u ye dɔnkili yɛlɛma yɛlɛma cogo caman na n'i ye ɲinɛ ye a sigilen bɛ jakuma wolo kan ko i kana siga don a rɔ fewu ɔ ɲɛnɛmaya kɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma saya k'o de ye mɔnɛ ye ɔ ko saya in ma mɔnɛ fana don jɔn nɔ muso min ma den bange ɔ n'o tɛ n'i ye den bange saya ka mɔnɛ b'i la ɔ o kɔrɔ ye mun ye wolobali si tɛ ko saya ka mɔnɛ juru tɛ mɔgɔ min na ɔ n'ale ye mɔnɛ min fana don bɔcogo t'o la ɔ n'o tɛ farawuna bɔnnaw kwame kuruma bɔnna o patrice lumumba bɔnna o ɔ olu n'a nɔ kan fɛn caman olu man ka sigi k'a fɔ misiri kɔnɔ ko an ka dugawu kɛ k'an kisi jugu ma ou bien an ka dugawu kɛ o de bɛ hɛrɛ na jamana kɔnɔ o tuma kelen na ni silamɛya ye hɛrɛ ye ko a danga bi fɛn tiɲɛ jamana dɔ ye ameriki israel nanga olu bi suma min sɔrɔ k'a dun a t'u bolo ko silamɛya danga bi fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye a t'u bolo e m'a ye a ti sɔrɔ amerikɛw ni israɛlɛw bolo ɔ n'u ka duwawu kun be fɛn ɲɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ i ma makan ye ɔ nange diɲɛnatigɛ olu bi diɲɛ mara bi ni silamɛya dugawu bɛ fɛn ɲa mɔgɔ ye nange makan mara la ɔ nin de kan ka fɔ ka yira golofin na républicain de la k'i da tu a la n'o ye donald trump ye la plus bizarre c'est les afrique a ye mɔgɔw dérange dɔɔni mais il a raison a ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu fɛ mɛ olu de birilen bɛ egilizi ni misiri kɔnɔ ko ala bɛna fɛn bɛɛ k'u ye a dun a kuma in ni la lajɛ a fiɲɛ b'an na dɛ wa a fiɲɛ belebele b'an na awa k'a fɔ dɔrɔn kɛlɛ min an b'a la an bɛ kɛlɛ in nɔfɛ ɔ sebaaya t'a la sebaaya t'a la sebaaya ma sɔrɔ ka k'a la a ko kerecɛnya ayiwa silamɛya nin fila farila golofinna ma kosɛbɛ ka sababu kɛ a nacogo ye ɔ an k'an ka kɛlɛ kɛ an bɛ échapper ka kisi ninnu ma cogo di ɔ a tɔ bɛɛ ka fisa anw fa jamana manden mali ee tɔw bɛ woyo fɛ nka anw ta ka jugu n'a bɛɛ ye anw ta in ka jugu n'a bɛɛ ye parce que mun na u nalen b'i ta k'i sigi tuma min na ne bɛ n sigi ka segu rɔjɛ segukaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taa kuranɛ kalan cogo dɔ kɛ wula kɔnɔ aa k'o tɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ k'o de bɛ juguw halaki o waati kelen n'i ye ɲininkali kɛ segu u bɛ bakarijan de ka kɛwale yira o waati kelen segukaw de b'i disi gosi ni da mɔnsɔn ye a y'o dɔ ɲininka man nin da mɔnsɔn n'a ye bibulu de kalan ou bien n'a ye kuranɛ dɔ de kalan k'i sigi o kan ka segu tɔgɔ se o ma yɛrɛ nɛgɛn ka di dɛ n'anw y'an yɛrɛ nɛgɛn k'an sigi ko duwawu an ka dugawu kɛ k'o de b'an kisi an n'an yɛrɛ malo o tuma an kɛlen fadenw sago ye fadenw ba ni an na darɔ kuma la ni dɔw nana an dɛmɛ an ka halakilenya kuma n'an ka jasilenya kuma miiri la an bɛ tila k'an sigi tuguni ko an ka dugawu jaabira ko an sera u la k'a sɔrɔ an maa kelen tɛ tɛrɛn kan an ko jɔnni ma minnu ye kafiri ye minnu tɛ ala fɛ ala t'olu si dɔn olu ye danbentanw ye ne ko danbentan min bɛ danbetigi kisi e n'o danbe bɛ jɔn na nka u tɛ kuma rɔjɛ k'a fɔ o tuma yaw ya yɛrɛ y'a ɲɔgɔn tɛ k'i fo hɔɔ wa n'o bɔra yen cɔ karamɔgɔba kana sɔn k'i ka nin ja juru in kan ukraine kɛlɛ ukraine mankan a bɛ mɔgɔ bila ka tasi a bɛ mɔgɔ bila ka miiri wa a bɛ mɔgɔ yɛrɛ bila ka dusu don i kɔnɔ koyi golofina bɛ se ka k'a yɛrɛ cogo di karamɔgɔ ba ɔ nka an ko tɛ mandenka kan na awɔ sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la ɔ kuma bɛɛ n'a kɔrɔ don golofinandi nin kan ka bɛɛ degun komi anw ɔ nka karamɔgɔ ba kangeya b'an kan cogo min ne ɲɛ bɛ yɛlɛma cogo kelen min na ne bɛ n ka hakilina fitinin de fɔ afiriki bɛɛ sigilen bɛ ka nin nɔjɛ jamana bi duuru ani jamana joli golofinna bɛɛ sigilen ka nin nɔjɛ karamɔgɔ ba maa tɛ kuma nin nɔ dɛ diɲɛ maa sigilen bɛ ka nɔjɛ maa tɛ kuma na dɛ a bɛ e tɔɔrɔ kɛ karamɔgɔ ba komi a bɛ ne tɔɔrɔ cogo min parce que mun na a bɛ ka kɛ an farikolo kelen ɲɔgɔnw na o ka k'an farikolo kelen ɲɔgɔnw na a nalen b'an bɛɛ tɔɔrɔ ɔ mɛ mun y'a se u ma munna e tɛ se k'a kɛ jɛma la de parce que n'i y'a kɛ jɛma la n'i y'a kɛ jɛma la ko de b'a dafɛ ɔ karamɔgɔ ba anw ko ya o ya yɛrɛya ɲɔgɔn tɛ i bɛ se ka k'i yɛrɛ ye cogo di mɔgɔw bɛ se k'i dɔn cogo jumɛn ka sɔrɔ i ma k'i yɛrɛ ye n'i bɛ k'i yɛrɛ ye de mɔgɔw k'i dɔn k'i gasi sigi n tɛ maga irisi la a kɛra irisiw kɔ wa ni irisiw y'i sigi ko diɲɛmaa de ka bonya ta k'u sɛgɛrɛ a bɛ kɛ malo ye wa a tɛ kɛ malo ye bɔn finman bɛ fɛ ka bonya sugu jumɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ de an yɛrɛ ma bonya min ɲini ka d'an yɛrɛ kan jɔn bɛna d'an kan a ka gɛlɛn dɛ ɔ a bɛ se ka d'an kan ni d'an kan cogoya jumɛn ye ne kɔni ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na fo kalanso de ka datugu an fɛ yen n'an kɛra an yɛrɛ n'an y'an yɛrɛ dɔn ekɔli ka datugu madarasa ka datugu an k'an ko an ka bila sen kan jamana kanu ye fɛn jumɛn ye a ka yira jamanadenw na jamana kanu ye fɛn jumɛn ye a ka yira jamanadenw na jamana danbe ye fɛn jumɛn ye a ka yira jamanadenw na golofinya ye fɛn jumɛn ye a ka yira golofin na n'o tɛ bɔa bɔ cogo si t'an na nin kɔlɔn in kɔnɔ n'an yɛrɛ ka kalan ma sigi sen kan an ye misali ta jamana o jamana kan k'a fɔ nin bɛɛ développera nin si ma se ka développer ka to walikan kɔnɔ toujours n'i bɛ walikan kan i bɛ walikankɛya de kɔnɔ fo de ɲɛ ka ye mɔgɔw fɛ anw bɛ walikan de kɔnɔ mɛ an bɛ wali anw bɛ walikankɛya min kɔnɔ walikan de y'a se an ma sini wulila tout dernier moment na a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɛ u développera u ka kan kɔ wa u y'a ta ka don ba la mɛ o ma to ko kan wɛrɛ tun t'a sɛbɛn u tun bɛ kan wɛrɛ kalan komi u tun bɛ kan wɛrɛ sɛbɛn mɛ u y'u ka sɛbɛnni bila sen kan ka sinfonya waati min u sera o bɛ cogo di bi bɛɛ ma b'a kan ni americain ye 72 heures sɔrɔ k'a sɔrɔ u tɛ baara la sini bi o bɛ tɛti min na bon o ɲɔgɔnna dɔ de filɛ an fana bolo pour que an ka se ka arriver pour que an ka se ka k'an yɛrɛ ye fo an ka kalan ka sigi sen kan n'an ka kalan sigilen tun bɛ sen kan farafinya ye fɛn min ye k'a fɔ k'a don an ka denmisɛnninw kunkolo la n'i ye tubabu den kelen fa u b'a esayi k'i la dugu faga a nɔfɛ o tuma kelen la tubabu den kelen nɔfɛ u bɛ afirikɛn maa ba joli ni to yɛrɛ kanubaliya de ma yira denmisɛnninw na bɔn an tɛ se k'an yɛrɛ kanu fewu k'an to wali kankɛya kɔnɔ wa an tɛ se ka k'an yɛrɛ fɛ fewu k'an to wali kalan kɔnɔ n'o tɛ ni nin yirala afirikɛn na k'a fɔ a bɛ yen u bɛ ka afirikɛn kelen n'i ye erɔpiyɛn kelen ni bɔ ka se mɔgɔ tan ma e karamɔgɔ ba n'i larɔjɛ anw fɛ golofinna yan ni fagali dɔ kɛra tɔw la attentat min kɛra yen charlie hebdo de don wa ubiyɛn fo fɛngɛ in na faransi yen nɔ en 2013 de don wa fo komi hakili t'a dati kɔ novamuru la mɛ n ko anw ka peredan kuturu wulila yan ka t'u ka dusuma kasi n'u ka kasi yira yen nɔ faransi ye mɛ afiriki yan nɔ gbagbo ka tan kɔnɔna nɔ afirikɛn mɔgɔ joli ni tora lɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan 2012 ni sisan cɛ afirikɛn mɔgɔ joli ni tora lɔ i ye erɔpiyɛn mɔgɔ joli peredan joli taamalen ka n'a dusuma kasi yira an kana taa erɔpu yanni erɔpiyɛnw ka na dusuma kasi yira afirikɛn jumɛn y'a dusuma kasi yira k'a fɔ a ye n degun a tɔɔrɔ bɛ n kan a tɛ yen a tɛ karamɔgɔ ba bɔn mun y'o se an ma mun nalen b'an bil'o la a siga tɛ ne la fewu ko walikankɛya walikalan o de bɛ walikankɛya se mɔgɔ ma ɔ walikalan fana a b'i kɛ wali maa de fɛ a b'i kɛ ka wali maa de dɔn mɛ a tɛ se k'i kɛ k'i yɛrɛ dɔn a tɛ se k'a kɛ k'i k'i yɛrɛ fɛ n'o tɛ ni manamana ko min bɛ ka kɛ ukraine min bi la 20e siècle diɲɛ tɛmɛna nin kow ma dankan ka sigi a la mais a bɛ kɛ cogo di a ka sɔrɔ golofina an bɛɛ ye kan kelen tɛgɛ de dilen bɛ ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ se ka kuma kelen fɔ ni ukrainiens b'u ka malobaliya la n'u y'a fila kɛ a bɛ yir'u la k'a fɔ kuma t'u ni irisi cɛ tuguni a b'u ni afiriki de cɛ ɔ mɛ a kɛlen bɛ afiriki masakɛw bɛɛ ɲɛna jɔnni kumana na ni n ko syɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ rɔ e ni ne bɛ se k'a wele wele ma da yan diɲɛ t'a kuma lamɛn mɛ sini ni afiriki peredanw farala ɲɔgɔn kan ka journal denonse fɛn min bɛ ka kɛ irisi la sini ni filanan bɔra la afirikɛnw bɛ fara irisiw kan ukraine an b'a daa kolon ti k'a filen kolon ti sini nin waati i bɛ information wɛrɛ sɔrɔ ko in kan min ni nin tɛ kelen ye mɛ munna guvɛrɛnama tɛ se k'a kɛ de munna an ka peredanw tɛ se k'a kɛ kan'a filɛ ko diplôme baccalauréat ninnu ni a sidɔnbaliw b'u bolo koyi u t'u kɔ n'u ɲɛ dɔn parce que wali ko de fɔr'u ye u bilara wali minɛn de kɔnɔ ɔ u bɛ ka wali mɔgɔ de kanu système dɔrɔn de b'an ka ɲɛmɔgɔ kan ɔ nin jɔyɔrɔba an ka kalan yɛrɛ yɛrɛ dɛ k'a sinfonya ka se k'a sigi sen kan golofin bɛɛ ka kalan ta bala dɛ a jɔyɔrɔba dɔ ye nin ye wa an kan ka cɛsir'a fɛ ne m'a dɔn ekɔliso bɛ taa min ta an fɛ yan bi madarasa bɛ taa min ta an fɛ yan bi a nafa ye mun ye an bɛ tubabuw dɔn n'an ye tubabuw dɔn a mun nafa sera an ma san ba kelen ni kɔ bɛ an bɛ ka tubabu kalan k'a dɔn san ba kelen ni kɔ bɛ an bɛ ka arabu kalan k'a dɔn an sera ka mun dilan an yɛrɛ ye fo an sera ka mun nafa ɲɛ an yɛrɛ ye n'i y'a kuma fɔ dɔw b'a fɔ nin bɛ ninnu ye kodɔnbaliw de ye u b'a ka kalan de lagosi oui c'est vrai que anw ye kodɔnbali e min kalanna fo ka taa diɲɛ ko bɛɛ dɔn i ka kalan nafa bɛ min anw kan a yira dɔrɔn a tɛ se ka yira o bon a tɛ se ka yira an balan yɔrɔ kalan kelen ma halisa san kɛmɛ ni kɔ an bɛ fɛn kelen la san kɛmɛ fila ni kɔ an bɛ ko kelen la an tɛ se ka ɲɛ an tɛ k'an yɛrɛ kanu an tɛ se ka dilanli k'an yɛrɛ karamɔgɔ ba an tɛ se k'an yɛrɛ kanu an tɛ se ka dilanli k'an yɛrɛ mais fo an k'o de kɛlɛ ka bɔ yen o bɛ kɛlɛ cogo di o ɲuman de y'an ka kalan yɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ faso de ka bon ni fɛn bɛɛ ye ɔ cɛ n'i bangena k'i bila diɲɛ dugumakolo sanfɛ kana nɔ to yɛrɛ ye mais nɔ to faso ye denw ka kalaw la mais toujours an b'a essayer ka a fɔ an ka kan yɛrɛ ye o tuma kelen na an denw bɛ ekɔli de la o tuma kelen na an denw bɛ mandarasa de la yen do de y'u ka éducation kɛ yɔrɔ ye kuma dɔ de bɛ ka fɔ ka don u hakili la yen u bɛ wuli n'a ye jako sa ɔ n'o kɔgɔra de waati min sa an b'a fɔ ko k'o hakili yɛlɛma ka kɛ an ta ye bamananw dun ko ten a man nɔgɔn o man nɔgɔn dɛ ɔ i bɛ mɔgɔ kalan de yan'a ka se kɛɲɛ ye n'a hakili dɔw minɛ ka wuli n'a ye i b'o hɛrɛ sɔrɔ mais mɔgɔ kɛlen k'i kɛɲɛ k'a fɔ k'i bɛna o yɛlɛma k'o hakili bɛn i ta ma a ka gɛlɛn hali n'i y'a faamu a ka gɛlɛn a ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ye o tuma min wajibiyara golofinna kan bi o ye anw ka kalan de sinfonyali ye an ka denmisɛnnin nataw an ka denmisɛnninw kun olu de bɛ wuli ni golofinna dɔnni ye olu de bɛ wuli ni golofinna kanu ye ɔ n'i l'a mɛn k'a fɔ président président asimu filɛ bi mali bɛɛ bɛ ka kulo n'a tɔgɔ ye i bɛ président jumɛn dɔn k'a ka diplôme ye min t'a sɔrɔ minnu kalanna tubabu kalan na ka se yɔrɔ dɔ la mais n'i la sera ka fɛn dɔ garder honneur ni dignité dɔ garder a yɛrɛ la parce que a ma fɛnba ɲini olu kan de sinon n'a kun ye dɔɔniba kɛ olu kan a kun bɛ dɔ pɛridi jagoya mais anw ka jamana kuturu kɔnɔ a kalan anw ka peredanw kalannen don a la i bɛ jamana den fa mɔgɔ kelen nɔfɛ peredan kelen nɔfɛ jɔnni bɛ kuma la afiriki ni erɔpu ni mɔgɔ tan sara erɔpu don kelen u bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ o dugu o erɔpu jamana bɛɛ b'a ka nisɔngoya yira o ko kelen la karamɔgɔ ba n'i ye mɔgɔw yɛlɛnnen ye arajo la anw ka dugu cilen karamɔgɔ ba n'i ye mɔgɔw yɛlɛlen ye arajo la anw baw wiyolelen karamɔgɔ ba n'i ye mɔgɔw yɛlɛlen ye arajo la anw balimamusow wiyolelen ka sɔrɔ k'i sigi ko hatɛ u n'a kun ka kan kafiriw don a fɔra kuranɛ kumakan de ye karamɔgɔ ba foyi n ma se a ma fo an da bɛ waliko min nɔ an da bɛ wali kalan min nɔ awa n'an ma bila an ti k'an yɛrɛ fo ka taa min kɛ ka foli kɛ deba fasafasi kulu sinfon bɛɛ lajɛlen na